ezi onye nwe anyị na chineke nna nke pụrụ ime ihe niile chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaka ụbọchị niile ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tuo gị ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile i wee nara ozi ọma nke gị onwe gị na-ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bụ ya mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị anyị wee na-akpọku wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ na akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na chineke nna nke igwe biko m dịka i si wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'ijipt site otu wee wezụga ụmụ gị bụ ndị biafra n'obodo ekwensu bụ zoo nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị nọ anyị ga-ekele aha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ na otuto na ịja mma mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ebezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọ bụ ya mere i ji wee na-agọzi nzọmụkwụ anyị niile ọ bụ ya mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe wee na-akpọ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofufe na nsọpụrụ na ịja mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka i si wee bụọ ha ọnụ ha wee daa ha apụghị ikunie ọzọ obodo ekwensu bụ zoo alaakwa n'iyi eze ebube dị ngọzi anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọku aha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ egwezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile e kere eke mana enweghị onye kere nara otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ma ruo ebighị ka a na-arịọ gị ise

you go hear say better Igbo. You go hear say Ikwere no be Igbo. All this one political. All this one na politics. Go for Kanu. Go for Sokoto. Go tell them say Ikwere no be Igbo. They don't know you. They know you as Nyamri. If war start for Igbo, if killing start, massacre start for uh, North,

ịma na oche na ọ pụtawala na problem a taa na echi that nke english ahụ yes is 18 criminal charges 18 ahụ bụ ebidogodere na that fundraising na ọ dị against the law of uh, Finland na that fundraising ọ na-ejiri na-anakọ ego and ha etresiela ego na akaụntụ ya ha bidoro dị disi kemgbe last year but ịma na ọma ị ghọtala ozugbo ha mere ya arrest ihe ahụ e mere ya arrest bụ ịjụ ya ọ ga-agba ọsọ ọkwụdaghị ihe mere um, a ga-achọ gị achọ maybe a hapụ gị because ọkwụdaghị otu ha na-esi eme ọ bụghị ejide gị ozugbo ọ bụghị ka naijiria ọ bụ ejide gị n'ụlọ yes one of our brothers say mgbe ya nwa nwere problem there mbụ that William ọ sị na ha ga-akpọ gị ha jụọ gị sị o nwere ị chọrọ ịhapụ obodo a tinye isi another side ị sị yes asị gị ele mgbe ị chọrọ ịga ya i were ọnụ gị kwuo asị gị ga-ala gị ka a gbaa gị ọla n'aka ma ọ n'ụkwụ ma ọ bụrụ na ị chọghị akpọnye onye gị na ya ga-eso aga nkesi nkesi ebe ahụ ị sị ha mba na ị naghị agba ọsọ ha sị gị mgbe ị sign ya na-asị na ị gaghị agba ọsọ so already mgbe ọbụla ahụ ha na gị near the border imewela a na-agwazi gị agala close to any border

ị ma a nọ na-eme expect ihe nidiri ka o mee ọkwa ndị tinyere ya ọrụ asụkwa elee otu Ọhaneze ga-esi bịa gbafuo na ọ natara 1 million I mean Ọhaneze because na ọ bụ Ọhaneze ka this man nwụrụ anwụ ji rụọ the job bụ George Obiozor ị ma na ọ ya connect ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na Amerịka ndị abatara na ị ghọtara ha ha is a very big network so within ọhaneze ọhaneze sị na ha ga-apụta gba akaebe that means ha ma ihe ihe merenụ very very well with him ị ma na one thing bụ ka anyị kelegodi chineke na ọ ya zọrọ isi anyị today ị ma na one thing bụ ndị mmadụ chọbụ ka m bịa broadcast before few days before um, uh, like kemgbe three days onye mgbe ọbụla ọ bịara ya agbanwe motorist. Good evening and welcome to this very program, please. The person that you just heard his voice is Chena Sanwoshi. But before I go to Chena Sanwoshi's topic, I want to send message to Oge Nkere and nwa be ya bụ nwa mkpi Akparawa so at the end of the day now it is Uwazirike that you people have now grown to so Uwazirike have been the people part of the people infiltrating the government of Simon he infiltrated that of Mazi Nnamdi Kanu

and men on the ground gụchaa na anya ụnụ anya chaa ụnụ because Oge Nkere is an evil man Oge Nkere is an evil man ewu ọhịa ọhịa ewu sabo ntị ike ọhịa A person who committed crime na America just because he is looking for money will now come to Biafra and then uh, see all the money and tell you, oh, I'm no longer a criminal. It is a lie. A person na-eme ọ nyụchaa mmamịrị ya were amụ na-achụgharị ụmụ nwanyị na-emefe ọsọ will never be responsible now.

ọkwa iko one of Maryland o mere foursome onye anyị abịa abịa enye Biafra Biafra leader foursome onye nga atụrụ nga many of you don't know the history of the panel beating ọ na-eme na America or the guy who saw him wasting away in prison sị onye mba onye a bụ onye be anyị and this guy dey young let me help him because before atụọ ya nga they give him a fine of 1000 something dollars if he cannot pay it he will go for prison he will go to prison for ọ dị ka two years or six years so ọ nọrọ ọ nọ na-eyi plus before onye ahụ ya kwụrụ 1000 something

forget about the lies ha pụọ ha kukuo lies in their whatsapp group ebe ha na-asa ndị mmadụ isi but unu saba isi sachaa you know the outcome onye ọbụla sịrị gị I insulted maazị simon ekpa jụọ onye a sị ya ya nye video ya nye gị video because it never happened not even in this lifetime ụwazuruike saba ndị be anyị isi sachaa anyị isi scam our own people today ojenga though he have not been serious he is not a biafran agitator he is not serious ọ ihe ọ nọ na-ese foto bụ na uh, washington dc ọ pụta ọ hụ senator nna bịa ka i see foto bịa ka i see foto ya ga see kpakam ego ụmụ biafra i ji under you iya agba ọchịchị ego a tijara chere ka maazị simon ekpa pụta then started attacking maazị simon ekpa from there ya agafee to maazị nnamdị kanụ na ọ ya nwa bụ ihe a legonu imbe na-amaghị onwe ya bụrụ gị leader na ọ gbafee na to the chief of the chief of the sabo e nwere in biafra land o ji ọbara ụmụ mmadụ akpa ego ọ pụta ya also this ụwazuruike ofeke ndị igbo ofeke gbori nọ n'ala igbo ọ pụtara ọ na-asị unu o uh, o uh, uh, maazị nnamdị kanu is luring our youth to die ụwazuruike who lured the people who died in okwe to die Who lured the people who died the first day that they attempted to catch you? ọ bụ ụmụ mmadụ ka a gbagburu gị gbago fence si na fence gbaa ọsọ si na fence gbaa ọhịa ọhịa hapụ ụmụ mmadụ a gbagbusie ha but ị nwere ọnụ pụta na-asị ee oh, maazị Nnamdi Kanu is luring ụmụ mmadụ pụta na-anwụ he is this you are non-violence but I fight with arms under you and you said you are non-violence okpokoro ofeke jiri ọbara ụmụ mmadụ rụchaa mansion jiri ọbara ụmụ mmadụ rụchaa mansion let us go to the root of Uwazuruike joining the freedom how many of you knew that Uwazuruike campaigned for Obasanjo how many of you knew

engineered the Igbo people to campaign for him because he was charge and bell lawyer then. Then he, is, he was using is it 504 ka ka gịnị nwanụ moto ndị a na-eme uh, akwa ya ka ya start that was the moto he was using. The wife was selling um ihe ofe n'ahịa nọ side um, ka ezi ihe a na-akpọ e Cele Cele expressway ebe nwunye na-ere ihe ofe ebe a ka nwunye na-ere ihe ofe ọ bụkwa na o nwere shop ọkwa ihe ofe a na-ere na tebụl ọ pụtara onye asụ na I am a graduate from India jụọnụ ya ihe nwunye na-akpọba ahịa na tebụl eme ọ ga before he join na freedom all of a sudden he has become a multimillionaire. Arụ mansions, Biafra business. Anyway, uh, Oge Nkere has gone to his master to teach him Biafra business, ndị oshi. Anyị nọ ebe a na-eche ụnụ. Nzucha ebe anyị nọ chere ụnụ bụ na amen. Na amen ọ ebe anyị nọ wee chere ụnụ. Ụmụ Anini Lawrence Aninis anyị chere unu na amen I am Onyebuchi Nwachigburubi so to to to to Oge Nkere and ọra nwunye mmadụ called Akparawa ebe anyị chere unu bụ na amen koerivenu when there is time koerivenu while there is time ebe anyị na-eche unu bụ na bus stop ndị amen ndị oshi Uwazuruike ka ụnụ gbagakwuru mgbe a launchiri Eastern Security Network the first person kickiri against our protection bụ Uwazuruike he was everywhere saying oh terrorist terrorist uh, terrorist terrorist Uwazuruike ala Biafra ya-ajudge gị ị vụ an evil man an evil man then let us go to the video m buru ụzọ kpọ m kpọrọ ụnụ akpọrọ m series of video mana ka anyị gaa na nke Chinasa Nwaoshi uh, Chinasa Nwaoshi has a message and I had

among all the money that we contribute every for how many years ana m akwụ ụgwọ ego redio Biafra even when Mazi Nnamdi Kanu was broadcasting we never knew that he was using his money to run it ana m akwụ ụgwọ up till the time though enotisiri m his scam uh, ọsịsọ enotisiri m ọsịsọ rie eji abụọ ndị e riri this mugu ndị kwụrụ ụgwọ redio ee sixtus my brother sixtus ana m ekele i know that you will watch this very video ee ọkwụọ nke ya ọkwụọ nke nwunye ya Uh, uh, ogbu efi ọkwụọ nke ya ọkwụọ nke nwunye ya Uh, anyị ga-akpọ ele ndị ghara ele ndị a na-akpọzi eh, obele agụ obele agụ ọ raara tii n'aka ọnwụ ụwa siri ka onye oshi rara tii n'aka ọnwụ i am maazị onyebuchi nwachibrobi please so uh, chinasa nwoshi they are asking for money that maazị nnamdi kanu should divide ipob money and give them their own share so that they can be able to open open Biafra community. You see all everything about them. This thing was posted by Okpokoro Ofeke, the Nigerian child nwa Aboki nke unu na-akpọ Okenna Okechukwu the Okpokoro Ofeke one of Germany. You see what I have been telling you people. Fools everywhere.

anywhere ha nọ share the money bring the money hey the money taa the money kee the money share the money on ihe ya na-anụ but Biafra people have left them now it is uh, coming to their reality that they have been pushed away I told you there is nothing that they can do again. Once you cut them off, allow them to die natural death. They cannot pilot their own freedom by themselves. They need Mazen Namde Kanu to excel. That is the reason why the chief of the criminal called Uchechi Nwabingo, the Okpokoro Ashawo, nke Ejiofor tụbara ime ya mụọrọ ya nwa.

she is still deceiving you under Mazi Nnamdi Kanu that she have shared the sacking that they move a na-akọkwa ndị afọ iliri na ụnụ niile na-ege ha ntị bụ ụmụ aboki if you believe in the in the uh, kuje version kuje version ex-dos ndị a chụrụ achụ ndị a mapụrụ amapụ ha nọ na-eshi ọnwụ mana onye a chụrụ achụ ọna ya onye a tụpụrụ na ring atụpụ ọna ya you can stay out there to talk for all you care stay out there to claim ipob for all you care even you the one the ones using you know that a chụpụna gị you are no longer useful my brother because the people using you ma na a chụpụna gị and na ị bazịghị uru so there will be no contact for you there will be no oh mm, election ka anyị hire unu for you people unless ma ya ejizi unu na snatch ballot box ndị eriri eri na ha achụọna ndị a chụpụ ha chụpụ ha chụọ ha and ha nọ na-eshi ọnwụ it doesn't concern nwa Ashimorobi kedu onye isi ọnwụ help goro before I'm asking you kedu onye isi ọnwụ help goro now did you know that Keke Uda said that without $20,000 na a kara ideport uh, a kara ideport uh, Mohammed Abbas Chinasa Nworu from okay i remember that time a na-akpọ onye ndu na one principal officer na a chọrọ ideport ya i remember then on radio biafra back those days na a chọrọ ideport ya and e needịrị ego so ọ this chinasa nworu ka a tụụrụ ego a $20,000 ego ụmụ ipob yet this imbecile na-emepe ọnụ na-asị o oh, maazị Nnamdi Kanu eat our money 20,000 dollars ọ by force ịnọ Kuwait ọ by force ịnọ Kuwait IPOB 20,000 dollars mgbe ahụ ọ dịkwa in charge how much more ugbu a ọ dị in charge ọ dị in charge a chọpụrụ ha ọ dị in charge of ndị a chụrụ achụ not in IPOB anymore ha enwego community in case o nwee onye ara ọbụla ya join na the community ị tụ ego e rie e riri ego tractor e riri ego camp boys nọ na-eti ndụ ha on the line ka a liri obi nye 3 million ka ego nri ha Chinasa Nworu hold the money for 3 months only to end up mgbe a gbabara ya dị ụgwọ o weta 500,000 ego 3 months ewego na ego nri ego nri ego nri 3 months 9 million guyman rie were o, 500,000 wetara anyị ego ọgwụ anọghị ya o drugs anọghị fortification anọghị ego mkpụrụ groundnut anọghị ego o, osisi ọka anọghị o rie ihe niile rie thank you rie very much were 500,000 weta all the same onye oshi ya pụta sị gị ọ na a na-eri ego his brother lion man nke nọ lion man nworu nke nọ brazil nọ na na-asị o maazị Nnamdị Kanu etosiri ịwarn ya because ọ na-azọtaziri their family their estate their business nne bụ account holder ọ na-ejide ego treasurer nwanne nwaanyị na-ejide ego Chinasa Nworu ebe ọbụla ego si wee gafee ụzọ ya ghọrọ ọ ndị ya abịa yet ha pụta ha sị gị IPOB is not a family business tell maazị Nnamdị Kanu and his family to stay away but you your mother your brother your sister bụ ego IPOB ka ha na-efeed on ndị oshi kụgodoronụ onwe ụnụ aka well done I am onye bụ Chinwe Achịgborobi

the same money i think ndị ya enye ya ọ bụ ndị Uche Mefor because onye ndu was inside when they recruited them it will be ndị Uche Mefor ha nyere ha because Uche Mefor kere ego Uche Mefor nyere chibụzọ nwedu ugwu atọ 20,000 dollars

adị ọkwa from oh onye ndu my savior onye ndu my savior 20,000 dollars bata oh onye ndu you are a liar you lied against Uche Mefor Uche Mefor bụ ezigbo nwa chineke who gave you 20,000 dollars and will never be original who gave you so mmadụ nyecha gị 20,000 dollars ya ghọọ fake mmadụ nyecha gị 20,000 dollars ya ghọọ fake ọkwụ ya you, you are learning in fact he was very very mad at onye ndu maazị Nnamdi Kanu I love you but you a liar you a liar That was what made Mazi Nnamdi Kanu to fire him indefinitely from IPOB and was recalled immediately eburu Mazi. He came, oh, our leader have been kidnapped, our leader, ngwa unu sị gị, onye a chụrụ achụ, somebody who called onye ndu liar will never love him. ụmụ ihe niile a bụ fake love i explain everything i said about Chibuzor nwa Egwuatụ nwa mba ogiri one of Nnewi the only boy who refused to save his mother from poverty and instead he was advertising his mother's poverty till ogiri shigbuo the mad woman that woman zuzuru jee nwụọ ogiri shigburu that idiot ọ nwụọ n'elu ogiri because she failed to train her child very well she failed to train her child in a way and manner ọ ya eji adị oke o nwekwe na mgbe nwaanyị a bịakwutere m na nrọ na-ayọ m na na ihe the boy na-eme ya adịghị in support na m wepụ ọnụ na na ịkpọ ya aha ka mkpụrụ obi wee zuo ya ike I said it then ndị mmadụ bịa na-akọ mana ọ bụrụ ma mama ya bịa ọ bịara na nrọ she came to me na nrọ but ọ bụ m ka ọ ya abịakwute o nwere power ịbịa abịa emeet m na nrọ ọwụ but fail to act fail to iwere okpiri tigbuo nwa ofeke nwa ya abịa na-ayọ m na m mechie ọnụ about nwa ya na-ezuzu nwaanyị ogiri shigburu gị iwe iwe were okpiri ga ga akụgbu ofeke nwa gị a because ọ ya na-ete gị ude i am nwashibrobi please so this idiot called Chinasa Nworu was helped by IPOB money now ka m playere ụnụ Chinasa Nworu's voice this voice ị nụbuo na before ọkwa oh, Simon Ekpa bụ ekperima Simon Ekpa is working with Nigerian government but before I play the voice of Chinasa Nworu

hand in hand ọ ya nwa sị na before ha sị na ha achụọna maazị simon ekpa ihe a ndị ex-DOS mere onye a na- mere maazị simon ekpa they first of all came and said maazị simon ekpa na-achụ nwaanyị maazị simon ekpa ji biafra achụ nwaanyị the same propaganda a chọrọ ịgba against maazị nnamdị kanụ bụ ihe oge nkere na nke na-ara nwunye pastor somebody who live with another person's wife

And today, they have merged with Uwazuruike. This same propaganda e mega against Maazị Nnamdi Kanu bụ ihe a chọrọ ịkajọ Maazị Simon Ekpa. But let us go to the voice of

The same Uchechi supported the sacking of Mazi Nnamdi Kanu by ndị abụrụ ọnụ. So if we did not throw them away like that now, Uchechi have support the overthrownment of Mazi Nnamdi Kanu. Ashawo no be work maka Chineke. If you are doing ashawo, there is nothing that you cannot do.

iyawa ọkụ ebulata m ọkụ ya okay no problem mbọsị nta ya bịa chụọ n'owere nchi but let me tell you isi m siri ike o oh. my head dey strong isi a ị hụrụ o siri ezigbo ike you can try you can try ọkwa onye nwe ya ahụ ị chọọkwa gakwa gaa ga jụọ gakwa gaa ga jụọ Chibuzọ Egwuatụ na ha na Nakin partner nke nwụrụ na London gaa ga jụọ ha wetin happen isi a siri ezigbo ike achọọkwa m ịma kingdom i belongụrụ to achọọkwa m ịma dibịa ọbụla ị na-eji picture m aga ị chọọkwa were ya jee tii na highest okwuru arụsị but m na-agwa gị isi a siri ezigbo ike ọkwa onye rụọ ụka ya afụ n'anya be warned I cannot tell you again na ịbụ governor does not mean anything gago na ezinụlọ gị checkie ma o nwere ihe ị mụrụ bara uru o nwekwe ihe ị mụrụ bara uru that's the only word that I'm leaving to you ụmụ girigiri ị na-egiri o nwekwe nwa ị mụtara ya erepresentị gị maka o nwe nwa gị bara uru nke bụ mmadụ na ndụ Watch this particular video of Chinasa Nworu and I will be back, please. Before that day now, ihe na ha emekwa ha before problem abịa bịa dakwasị ya ị ma na o che na ọ pụtawala na problem a taa na echi but nke english ahụ yes it's 18 criminal charges 18 ahụ bụ e bidogo dere na that fundraising na ọ dị against the law of uh, Finland na that fundraising ọ na-ejiri na-anakọ n'ego and ha etraceela ego na account ya ha bidoro dị disi kemgbe last year but ị ma na ọma ị ghọtala ozugbo ha mere ya arrest ihe ahụ e mere ya arrest bụ ịjụ ya ọ ga-agba ọsọ ọkwụdaghị mme mere um, a ga-achọ gị achọ mgbe a hapụ gị because ọkwụdaghị otu ha na-esi eme ọ bụghị e jide gị ozugbo ọ bụghị ka Nigeria ọ bụ e jide gị n'ụlọ yes one of our brothers sị mgbe ya nwa nwere problem there mbụ that William ọ sị na ga-akpọ gị ha jụọ gị sị o nwere ị chọrọ ịhapụ obodo a tinye isi another side ị sị yes ha sị gị ele mgbe ị chọrọ ịga ya iwere ọnụ gị kwuo ha sị gị ga-ala gị ka agba gị ọla n'aka ma ọ n'ụkwụ ọ bụrụ na ị chọghị akpọnye onye gị na ya ga-eso aga nkesi nkesi ebe ahụ ị sị ha mba na ị naghị agba ọsọ ha sị gị mgbe ị sign ya na ị sị na ị gaghị agba ọsọ so already mgbe ọbụla ahụ ha na gị near the border imewela a na-agwazi gị agala close to any border

to those of you ndị asata nwere isi na ndị iri ite nwere ego just bear it in mind that you are not fighting for freedom ihe ị na-esozi DOS criminals that is ndị community community vigilante ihe ị na-eso ha bụ ebe ọ bụla e si wee dọkata ego you share from your own any day ha kwụsịrị inye gị ego come out my brother and speak na ha akwụsịgokwa inye gị ego bụ agreement gị na ha ndị ohi now for those of you believe na ha ya enye unu biafra lekwenụ ndị ya enye unu biafra these very people knew this is their leak audio o leak go long time ago and they knew right from time that Mazi Simon Ekpa is fighting Nigeria but they are fighting on the side of Nigeria now they said that it is Finland

that Nigeria is going for Simon Ekpa, but he said that they are the ones working for Nigeria because he said na ọha nwa gara ga chọba website chọba chọta nke English ya wee hụ all the charges against Simon all the charges and they are looking for way to help Nigeria to increase so that Master Simon Ekpa will go to jail. This is their confession. This is their confession, and these are the people that you believe in. Can somebody say power? I am Nwashibrobi. That is the reason why I don't even take them serious. Whenever you see them talking garbages, I just laugh. maka onye ọbụla na-amaghị ekwensu na-akpọ ya enyi

to see that Mazi Simon Ekpa goes to jail and after then, they then wants to do U-turn. Oh, we were wrong. We committed this. We were wrong. Oh, this and that for us to accept them back. We will accept them. But mmụọ ala ndị ọfọfọrọ ọfọrọ mmụọ ala ndị mbụ na ndị egede zuzugbo zuzugbo mmụọ ọbụla nọ n'obodo ọbụla okwuru mmụọ ọbụla na-eche ala Igbo na nke Igbo na-emere ife nke fọrọ fọrọ ha I am Nwachibrobi please this is the man IPOB paid $20,000 $20,000 in the world of today is uh, is uh, equivalent to equivalent to 20 something million 20 something million. That is the money that they paid on this efulefu head. Ọ scam ụmụ Biafra nara m ego tractor nakọrọ ego Eastern Security Network uniform loo nara ego egbe loo nara ego groundnut loo nara ego nri eh, nri men on the ground loo ebe ọbụna ego si wee gafe ụzọ weta ka enye m that is the reason why the brother bụ lion man enweghịzi business ihe lion man nọ n'obodo Pele eme bụ ọgwụ but since Chinasa Nworu gwara ya sị ya my brother anyị alaferena we can be milking these very people and be sharing the money the guy elozona ihe ọ gara obodo Pele ime ọ nọzi n'ime one room na ọ na-eme vidiyo o oh, maazị Nnamdị Kanụ you are idiot maazị Nnamdị Kanụ is a fool for his brother to take over so that ka ha bụ wee bụzie the new supreme leader I am Nwachigburobi please ihe ọjọọ na-atọ ọchị but how did we get here? How did we get here? ndị feel-iri na this okpokoro ofeke ya-enye ha freedom lekwe lekwe onye ya-enye unu freedom onye nwa bụ nke na-akọ ka onye onye bupụrụ battery ya wee wee nke ṅachara aṅacha but at the end of the day this very freedom will come e no get as e go be o this very freedom will come without fear nor favor

and Oge Nkere and Uwazuruike have merged together Uwazuruike and the, and the ex-DOS the adjoining bodies in order to fight IPOB ebe a ka anyị nọ ya bido ebe a ka anyị ya-anọ ya endie ha ga-aga jụọ people that have tried it in the time past where are they today

and the DOS ex asị m DOS ex-Kuje version ndị a chụrụ achụ those people a chụpụrụ achụpụ nọzi outside the ring akọheri the ex-Kuje DOS I am Nwachigburobi please from me from here from the temple of the grace onye o meere amara na nke ikpetemazụ a it is good evening please